Tá Gaeltacht ann. An é an tuiscint chéanna atá againn ar an Ghaeltacht atá anois ann agus a bhí ann na blianta ó shin? Sin rud ná fuilim siúráilte mar gheall air. D'fhéadfadh gur Gaeltacht i gCill Mhantáin go mbeimid ag féachaint air i gceann chúig mbliana seachas Gaeltacht, déarfaimid, thiar i gCiarraí. Tiocfaidh athruithe, níl aon dabht i m'aigne mar gheall air sin. Ach cinnte tá Gaeltachtaí ann ach is Gaeltachtaí difriúla. Bhuel, tá an Ghaeltacht ann, gan amhras. Tá Gaeltacht beo againn i Músgraí, tá a lán Gaelainne á labhairt ann. Ach ní hé sin le rá nach n-aithnímid na laigí agus na, na, na, na, na, na heasnaimh atá ann. Táimid ag dul i ngleic leo san. Tá an Ghaeltacht ag athrú, ag éabhlú. Bhuel, níl Gaeltacht ann sa gciall tradisiúnta a bhí leis an bhfocal Gaeltacht, sé sin gur pobal teanga a bhí ann ina bhfuil furmhór na ndaoine ag labhairt Gaeilge furmhór an ama. Tá an Ghaeltacht sin, b'fhéidir, ins na háiteachaí Gaeltachta is láidre atá fágtha againn go bhféadfadh muid a rá ar an iomlán go bhfuil, b'fhéidir, an chuid is mó de na haoisghrúpaí, déarfaimid, os cionn. 30, b'fhéidir dhá scór bliain d'aois, fós ag labhairt Gaeilge formhór an ama. Ach nuair a thóigeann tú an pobal ina iomláine, is léir dhúinn ins na haoisghrúpaí is óige, cinnte na haoisghrúpaí faoi bhun 30 bliain nó mar sin, go bhfuil an Béarla ag teacht chun cinn mar phríomhtheanga caidrimh an ghrúpa sin. So, dhá réir sin, is gá dhúinn athmhacnamh. a dhéanamh ar céard tá i gceist le Gaeltacht agus athmhacnamh a dhéanamh ar céard tá, cén seasamh tá muid ag goil a thógáil ó thaobh todhchaí na Gaeltachta. Nó níl sí mar bhí sí, fiú nuair a bhí mé féin ag éirí aníos i gCois Fharraige, ach tá cleachtadh anois agam le, is dóigh, scór blianta bheith ag obair ar fud na Gaeltachtaí, suas síos cósta, Dún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Ciarraí, Múscraí, an Rinn agus fiú thíos i nGaeltacht Ráth Chairn. Agus tá daoine fós ansin a labhraíonns Gaeilge go nádúrtha, tá daoine óga a labhraíonns go nádúrtha í. B'fhéidir nach bhfuil an foclóir céanna acu is a bhí ag an seandream, mar níl siad ag déanamh na rudaí céanna. Agus sin an rud a bhí i gceist liom a rá ansin, nuair a bhíodh daoine ag éirí aníos fadó, bhí tú an-ghar don talamh, don dúlra, bhí an foclóir a d'úsáidtí an-ghar don rud sin, mar sin an obair a bhí ar siúl acu. So níl sé sin ann, níl sé, níl sé chomh saibhir ó thaobh an dúlra agus is mór, is cailliúint é sin. É sin ráite, tá dreamanna ann ar fud na Gaeltachta atá ag déanamh iad de ghrúpaí pobail. Tá thart ar, os cionn 60 coistí pobail atá cláraithe linne. Tá Ealaín na Gaeltachta, tá Óige na Gaeltachta, tá Comhar Naíonraí na Gaeltachta, tá siad sin uilig ag saothrú ar son na Gaeilge. Tá mise dóchasach faoin todhchaí. So caithfidh mé greim a fháil ar Seosamh agus é sin a mhíniú dhó nuair a gheobhas mé greim air.